Sa pipia de is aràngius. Davide fut unu pipiu pregiosu e cuntentu, ci non teniat nisciunu pensamentu. A mangianu andat a iscola e a pustiprangiu giogat cun is atrus pipius de is bixinaus in pratza. Una dì, però, iant bogau una lei ci non permitiat prus a is pipius ebreus de poderent andari a iscola, imbucare a butega, intrai a biblioteca. Su calis, ci fust ebreu, non podiast prus fari nudda. Davide puru fut ebreu e fut dispraxiu meda ca non podiat biri prus is cumpàngius de classi sua. Una dì sa mamma dd'hiat cosiu aplicau una ampanna a sa gianchetta a forma de stella groga e nd'hiat cosiu una in dogni estiri. Tandhu Davide hiat domandau a sa mamma, Poite ses cosendhu una stella in dogni estiri? Dd'hiat arrespùndiu sa mamma ca sa lei narat ca is ebreus si depiant fari stertzari de is atrus, totus depent sciri ca seus ebreus. A Davide ddi fut parta strana meda custa cosa, finas a candu furint lòmpius a domu sua unus cantu òminis bestius a uniforme niedda e nde dd'iant leau a maraolla a issu e a sa famìllia sua. Tandu ebbia Davide iat cumprendiu ca cussa stella serviat po ci essant singialaus comente candu si marcant is bestias. Davide e sa famìllia sua, paris atrus ebreus meda, ddus iant fatus pigai in d'unu trenu a trupi e ddus iant portaus a unu campu de cuncentramentu. In cussu logu fut a traballari meda e a papari pagu. Fut unu logu fritu meda e medas personas si moriant de fàmini e de maladias. A Davide dd'iant stagiau de su babbu e de sa mama e no ddus iat torrau a biri prus. Issu fut forte e sanu, ma su famini fut meda e su papari fut tropu pagu, cuasi nudda. Unu mangianu si ndi fut pesau de su letu 'e tàulas, ci dd'iant cuncordau, e fut totu rdebritau ca non faiat prus mancu a caminari. Si fut apropiau a s'arreta 'e ferru acantu furint incungiaus e iat bitu a parte 'e foras una pipia biunda bene allichidia ci non portat sa stella cosia in su estiri. Cussa pipia iat betau sa manu a bujaca e nd'iat bogau un'arangiu e dd'iat donau a Davide, fendoddu passare intramesu 'e su filu spinosu. A Davide non ddi fut partu mancu 'eru, iat parau sa manu dèbili, dd'iat colliu e fut andau a si corcari. S'iat papau s'aràngiu a intuvidura, su fàmini fut aici meda ca si dd'iat papau cun corgiu e cun totu. Sa dì a pustis, a sa pròpiu ora, fut torrau a andari a su logu acantu iat bitu sa pipia. Issa si fut torrada a presentari. Cussa 'ia teniat belle dus aràngius e ddus iat donaus a Davide. Furint aràngius curtivaus in is serras abastaus de duas matixeddas postas a primu 'e sa guerra. Sa pipia dd'iat domandau, E ite ti nant a nòmene a tui? Issu iat aspùndiu, Davide! E a tui, e ite ti nant? Greta, iat nau cussa, benis a giogare cun mimi? Davide, però, dd'iat aspùndiu a coddos calaus, Deo non potzu essiri de noe, personas malas mi tenent prisoneri e non mi 'onant mancu a papare, mi tratant mali e in prus depo traballare po cussus. Tando Gretta iat ampromìntiu a Davide ca iat èssere andada a ddu visitare dògnia dì e ca dd'iat èssere portau peri su ci ddi coxat de su ci papat issa, e aici iat fatu. Poi una dì frita meda de ennàrgiu furint lòmpius a su campu atrus òminis in uniforme, ma 'onos, allegant una limba diferente de sa ci connosciat Davide, iant liberadu totu is prisoneris e ddus iant portaus in logu seguru. Davide si fut sarvau, ma su babbu e sa mama e atras personas medas si furint mortus in su campu de cuncentramentu. Pagu tempus a pustis Davide iat cumenciau a torrare a andare a iscola e a mannu si fut coiau e iat tentu tres fìgius, A beciu iat contau a is nebodes suus is dolores de sa guerra e su disisperu de is deportaus. Ddis iat contau peri de sa pipia ci dd'iat sarvau sa vida donandoddi ogna dì su ci ddi coxat de su ci papat issa e de is aràngius. Cena sa cosa ci dd'iat donau issa s'iat èssere mortu issu puru, e moe, gràtzias a cussa pipia, fut lompiu a s'edadi de setantacinc'annus. Unu mangianu fut andau a fari sa spesa e, comente costumat a fari ogna cida, iat comporau aràngiu, sendo ca po issu custu frutu fut diventau su prus preferiu, Candu fut sceberandoddu, però, unu ddi fut ruttu a terra e issu iat cumenciau a ddi ponnere fatu po nde dd'oddiri. S'aràngiu si fut firmau in is peses de una fèmina 'ecia ci iat bitu totu sa scena. Davide ndi iat arregortu de terra s'aràngiu, E candu is ogros suos iant obiau cussus de cussa feminedda, iat connotu indirittura ca fut cussa pipia nci dd'iat sarvau sa vida candu fut in su campu 'e presonia. E torra un aràngiu ddus iat fatus torrari obiari. Tando Davida e Gretta si furint connotos a pari, si furint imprassaus lambrigando po su brexiu. Suponendosì totu cussu nci ddis fut capitau.